ndị be anyị m ekene unu kee ka unu mee ama m na anyị pụtasị ọfụma na arụ dịsị onye ọbụla ee o nwe ive m fụlụ o nwe ive m fụlụ ọnlaịn wee sị ka mụ gba ọsọ wee bata wee tinye ọnụ na ya maka na o nwe ive na-abụ ọ pụta mgbe ụfọdụ ị na-ajụ onwe gị ma ọ bụ na ọ bụ na anyị adị eche echiche ka ọ bụ gịnị apụtara m wee na-afụ ebe a sị na gọvanọ ndị Enugu steeti na-achọ ikepụta ala a ga-enye ndị Fulani o wee o wee nwee ka o si wee dị o wee nwee ka o si wee dị ebe a ọ kapụtara ka o nye ndị Fulani bụ ebe ndị Fulani je na 2016 eh, wee gbuo ndị be anyị ka gịnị pụta ụzọ ụtụtụ nwanụ that day ndị mmadụ ka na-alalụ ụla ebe 5 lelee pụta wee gbuo ndị mmadụ eh, wee gbuo ndị mmadụ ka ọ bụrọ mmadụ ka a na-egbu ya hmm? wee gbusie ndị mmadụ a na-anụ na 40 something people ka ọ bụ 50 something people nwụrụ ma ndị agadi ma ndị ikolobịa ma nwoke ma nwaanyị ma kịlịkịlị ụmụazị wee gbusie ndị mmadụ na Nimbo ebe a ka ọ pụta sị na ọ ebe ahụ ka ọ ga-enye ndị fulani ọ gịnị na-eme ọ gịnị na-emezi ọ na-abụ ndị a nwụnụnụ na ha nwụ na nkịtị ka ọ bụ gịnị ọ bụ na ndị a nwụnụnụ na na na ka fa si wee nwụ bụ just na nke a agago ka ọ bụ gịnị ebe a ka e kepụta wee sị na a ga-enye ndị fulani n'ani igbo fulani ga-ahapụ ugwu awụsa ebe fa nwere ana ana agbakasa na be fa ahapụ ebe a gbadata na be anyị a na-ekwu na anyị enwe enwerọ ana agbadata ebe a na-enye fa ana na-ekepụta ha ana na-asị na ebe a ga-abụ nke fa oh. ndị gọvanọs na ndị politishans na south east ife a unu na-achọ ka m kwukene ya na ife a unu na-achọ unu ga-enwetakwana ya unu ga-enwetakwana ya na ife mele na ife me na n'imo steeti for the past four years na imo enwerọ udo imo bụ battle zone imo steeti bụ battle zone why maka na gọọmenti gọọmenti nọ n'ọchịchị na-achọ ka a ya-esi na-efevọ ndị nọ na nọt ndị nọ na abuja ọ ive na-ebute esemokwu a niile ka fa gosi na ha dị loya ofu ihe butere esemokwu na n'ebonyi steeti na taịm ụmụ anyị ụmụ anyị jee chịtasị ụmụazị ndị ndị Rivers steeti wee kpojuo na n'Ebonyi steeti sị na ọ Ebube Agụ jiri ya na-aharasị ndị mmadụ ive a ka a na-eme ka ha gosi ka ha gosi n'ụwa na ha dị loya e jiri ya na-ememina ndị be anyị ọ gịnị na-emenụ ọ gịnị na-emenụ ihe a mesị na imo steeti ndị mmadụ na-anwụ na-anwụ na a na-egbusisi ndị mmadụ for nothing Peter Mba wee pụta wee si na ọ ga-enye fa Ruga that is ranch ndị Fulani na ọ ga-enye fa oke na Enugu steeti ọ gịnị na-emenụ unu na-amarọ ife ndị Awụsa na-achọ ka ọ bụ gịnị ndị a na-achọ ka ha esi wee wee bụ na domineti ebe niile ọ ife fa na-achọ eri ụwa fa ọ ka fa si wee dị ọ ka fa si wee dị eri ụwa fa ha pụtara na-afụ na ebe a ndị ada akụ isi n'ala fa chọwa ka ha esi wee e, wee oppress ndị ahụ ka fa si eme fa na-achọ ka esi wee okay cheki ife na-eme na plateau steeti cheki ife na-eme na plateau cheki ihe na-eme na benue steeti benue steeti nke benue steeti na na-agasibe 10 to 12 years ka ya nọ na-akpọtụ na be fa a na-egbusisi fa i che na gịnị bụ esemokwu ife na-eselụ ndị benue na ndị fulani bụ ndị benue achọrọ ịkụ isi n'ala ime ife fa na-achọ ime ife fa na-achọ kịta gọọmenti ee eh, gọvanọ Enugu steeti Peter Mba pụta si na ọ ga-ekenye fa na ebe e gbulu ndị mmadụ na 2016 wee gbuo over 40 something people kọndemụ ndị mmadụ kọndemụ ndị be anyị na nkịtị kịta i kepụta na-asị na ị ga-enye fa ive a ndị gọvanọ na-achọ n'ala Igbo oh ive a south east gọvanọs na-achọ fa ga-enweta ya ive a na-erughalinu ee ife a fa na-achọ fa ga-enweta ya maka na ọ esemokwu ka ndị a ndị a achọrọ udo n'ala Igbo ndị a achọrọ udo n'ala Igbo ị ga-ahapụ ife niile na-akpa ndị Enugu steeti ị ga-ahapụ itinye ọkụ ma ịrụ ụzọ ị ga-ahapụ employment ị ga-alụ Hmm? na-achọ ọrụ ị ga-alụrụ ndị fulani ị rụchabe ndị be anyị ị na-achọ ọrụ ị ga-alụrụ ndị ugwu Awụsa oh, ive unu na-achọ unu ga-enweta ya ive unu na-achọ unu ga i lube one year n'ọfịs na-achọ ikepụta ala ka i nye ndị fulani i lube one year n'ọfịs ive a unu na-achọ unu ga-enweta ya ka anyị na-ene anya ive a unu na-achọ unu ga-enweta ya nsogbu adịrọ